Zoonadi olo munthu akamadwala sizimafunika kuvomereza dotolo. Zimafunika kuchuluka nzeru kuti dotolo adziwe matenda afikira ku ubongo. Dotolo akuti takupezani ndi matenda akwathu akuti ayi musamvere akukunamiza ndi nkhani zaketu. Kodi uyu anamtenga kuti? If I fail to deliver in the first and second year, I will resign. Malawi analodzedwa. Munthu wakunja kumaona kuti kufunika kwa impeachment pomwe m'Malawi mwini wake angodya chitedze ndi kumangodzimangirira. Chisoni. Awa ukati ukanamize anthu za nkhondo Nkhondo yake inaliko kuti? Zakuvutani basi vomerezani. Apm my vote. Ine ndikangoona nkhope ya akulu awa olo nsadawerenge nkhaniyo chimene ine chimangondibwerera mmutu ndi bodza basi. Mtima wanga dekha usang'alule. Pajatu ulibe loya. I like his confidence. I mean, where does he get the courage nkumayankhula chonchi? Rest in peace Witika. Hmm. Mm -mm. Wasowa zonena anthu ozavota ndi amene akuyankhula koma iye akukana kaya azavota ndi iyeyo ndi ana ake kapena mkuluyu zoti uli ndi milandu okupha munthu sitidayiwale mutu ngati batile la Exide. Being humble does not mean tilibe mau but reality this administration has failed Malawi. Izitu ndi zomwe akuyankhula anthu masana ano chifukwa oyankhulira boma a Moses Kunkuyu wati Malawi asamakhulupilire kafukufuku aliyense pamene dziko lino likuyandikira ku zisankho. Iwo amathirirapo ndemanga pa zimene kafukufuku wa Economist Intelligence Unit wanena kuti mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera akhoza kuchotsedwa pa mpando kamba ka mmene zinthu zikuyendera. Iye wati. Sinnamveko a Malawi akunena kuti akulakalaka atamuchotsa mtsogoleri wawo pampando. Mavuto tili nawo koma a Malawi akuona kuti tikuchoka ku mulili okhudza dziko lino pakatipa komanso nkhondo. Iwo adatero poyankhula mu mzinda wa Blantyre lero. A Kunkuyu adatinso vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto zimene uh, zikukhudza dziko lino likupita kumapeto malinga ndi kuti abweza ngongole zimene adali nazo ndi amene amabwereketsa mafuta m'dziko lino. Iwo ati awonetsetsa kuti mafuta a dizilo nawonso ayambe kupezeka. Ayankhula lero mkuluyu masana nde anthu ku ma comment kwavuta kwambiri chifukwa post iyi yapangidwa post pa Times. Ndiye zimenezi zakhala ngati zautsa mikwiyo ya anthu zimene akuyankhula kwambiri. Anthu akuyankhula kwambiri mmene angathere chifukwa akudziwa kunena kuti dziko lino zinthu sizili pabwino. Komano ife tingati chani? Inuyo omvera ndi oonera ndi amene mungatiuze kunena kuti kodi mkuluyu zimene akukambazi ndi zoona? Kodi dzikoli ndiye kuti tizingoti nkhondo nkhondo? Chifukwa mkulu ameneyu wakambamo za nkhondo sitikudziwa kuti nkhondo yake ndi ya ku Israel kapena ya ku Russia. ndi Ukraine. Izizi ife sitikudziwa. Inuyo tingokuthokozani chifukwa chakuti munali pamenepo kumvera drama yathuyi ya mmene dziko lino likuyendera, komanso tingokupemphani kuti tapangani subscribe pa channel chimenechi chifukwa tikhale tikupatsirani chili chilichonse china chilichonse kuchokera nthawi ino mpaka forever. Ndiye inuyo Ngati mukufuna kumva zinthu ndi kuonera zinthu zomwe zikungochitika mu dziko lino komanso maiko ena tangopangani follow komanso mupange ka beluko kuti video ina iliyonse imene tapanga post idzikupezani mosavuta. Mwakoma nonse.